Ibolachi eh, nwanne m nwoke rị mmadụ a Eh, before m ebido ihe ọbụla m ga-ajụ gị asị na m ajụọ gị aha gị na ebe i shikwanụ ekelega ndị egbu both home and abroad ụbọchị taa aha m wụ mc ụwadobie ka ọnụ na-ekwuru ndị egbu chọọ chọọ chọọ ọ wụkwanụ nwa afọ egbu ome ndị nwuchi ọkpa mmiri ndị ejeje aba mba ụzọ iche niile awụ m onye oheke makọla m awụ m makpa dike ndị ejeje mba alụ ọga ayọ he m kpụbịa nga taa wụ ihe obiọma hụ ụtọ asị ebe hụ ụtọ nọ anyị isi ji anọ nga ahụ bụta ya gbaa ya fụọ gị ya akpụọ gị anyị kpụbịa nga ahụ mezie egbu ndị kpọhara m isi ụtụtụ gị lee ihe isi okoroko ụtụtụ dị mkpa eji akpa nwaanyị ya achịchị Ọkpọ. ịwala ọha nji bịa ngụgbochi ihe mezie egbu mega amasịla m ma abịaba ahụkwala ihe mezie egbu mega nwanne m nwoke
ụbakwala gị mmadụ ọkwa na ndị egbu na ndị mezie egbu 8 grade both home and abroad mma ee ma ashịkwanụ m ajụọ ihe gbasara ihe em, renovation project em, how long na ka ndị mezie egbu kikiri ya off o ruola abalị ole o ruola ọnwa ole o ruokwana afọ ole oge na-adịghị anya ogbupụ oge like that o tekibi ụbọchị ole na ole ka nwu karịrịala nkụ so onye eze bịara ba mee ya opening sị nwọ ngwa ebe nnụ sị na agbakọọla aka kpenu nwa ji ukwu ọwụ ya ee kpe nwa ji ụka nwanne m nwoke ebe nnụ agbakọọla aka sị ngwa nnụ ga-emezili anyị school ya gọọ nwọ ọfọ ndụ na ọfọ akụ na ụba sị nwọ ọkpọ ọ rịla nwọ mma eshi eke eshi orie eshi nkwọ eshi afọ sị ọ ga na-agazila nwọ so ụmụ egbu agbakọkwana aka ụmụ egbu nọkwa na owere n'ụzọ ije ekelela m nnụ anọwome nwanne ihe ere gala nnụ mma ma ekelekwana ndị ka na ụyọ doziga ha edoziga ndị ka ụzọ ije ha ha edozie shị ma ọ ga na-arịla nnụ mma wara so ọkwa shishi chineke domama nwọ ndụ Amị. onye wụkwala ụmụ mezie egbu ya domama nwọ ndụ ya na-agala nwọ nke ọma mezie egbu nnụ nwa aka ya wụ na onye sụma achara onye sụma achara onye akpọkwala onye ibe sụma ya ọnụ.
onye rima onye emekwala ibe ya ụrụ Ọkpọ. because ihe mere nwọ emega ụrụ onwe nwụrụ nwọ meziri ha emezi asịkwanụ ihe meziri emezi eji Eji akpọ ya nwa mma. mma.
Ee, mana ekelela gị ụwa rụbakwala gị mma ụwa rụbakwalakwana ndị egbu mma na eze egbu ya wụ na His Royal Majesty or His Royal Highness eze Mitchell Egbukole Ọchọrọnma ụwa rụbala gị mma ekelekwana gị nwanne anyị nwoke mc ụwadị ya gaziela gị ụwa rụbakwala gị mma na ndị jikwa nna gị oji Ew. ashị nwọ ga na-eje eje nwọ ga na-aba mụ ga na-ejeje n'aba mezie egbu ihe a na-akọkwara m o.
amio Em, mgbe n'ụlọ anyị ekelela m Em, biko ekele tu onye eze eze mich egbukole ọchọrọnma the sixth ekelela m gị a shị ekele onye eze okele mụrụ anọ gburu anọ onye eze cheka meka bika cheka ọkpọ ekelela m gị ma ekelekwa onowu anyị ọpara ji oso ama onye eze a shị m ọ ga na-arịla gị mma ebe ọbụla etiri aka ma ekelekwa chairman ndị mezie egbu kelekwa vice chairman ndị mezie egbu kelekwa secretary ndị mezie egbu shị ọ ga na-arịrị ụnụ mma ebe ụnụ nwere obi shị skuulu hụ ihe ma ha dakwala ozugbo mgbe niile jechara nga ozugbo mgbe niile shi nga ma ndị ka eji mara ala bekee nga ka nwo shi fụrụ ọ nga ka akụnụba nwo shi bido Ọkpọ. ebe nwo echiela shị lee ihe anyị ga-eme n'ụmụ aka egbu ụmụ anyị mgbe nwo shi mgbe nwo mee na anyị skuulu anyị a shị ọ ga na-arịla nwo mma Amen. eshi eke Ise. eshi afọ Ise. eshi nkwọ Ise. eshi orie Ise. mmụba plus mmụba Mmụba. ọnwụ enwe ike ahụ nwo nwo enwe ike ahụ ọnwụ Ọ ya. onye chụma nwo ya nọrọ nwo azụ ya nọrọ nwo ihu nwo nọrọ ya azụ a shị m ọ ga-agazila gị nwanne nwoke chineke gozie gị n'aha jizọs aha dịzikọzikwa gị ime na ada ụwa ọgbakwala gị ma kpa aha gị juru ụwa dị ya rị mma Ọ- ọ- ọ gbakwasịrị